Wawa zifumu wawa zifumu ndifuna muonere video imene pametu pake ndiyankhula. Ndimenya nonse ndinu nomwe khani basi bwino. mukhale pansi apo
ambuye mukumbukira siku lake tinakumana chapa ndinakufunsani kuti mukufuna chani masana ye mukumbukira simukumbukira siku lache ndilomwe ndinakutolani mistake Ndimayesa nkagwira. pano papa kutha two months siku lache ndilomwe ndinakutolani mistake
mupangiranji inu zimenezi Ayi, iwo am- am- amagula bebe kuti akufuna chapheka chawo
nde avuliranji malaya kaya ine sindiwadziwa sindiwadziwanso komanso amabwera mozemba tu Ama- monse mmabwera tu ndimakuona ndikubwera
ulendo u- ulendo wina anakumana nawo mapisi ku- a- a- a- achikwera sana kumene nanu mapisi anawaona sana kumene nanu mapisi ndikufunsa kuti mapisi nde ndikachingati pano bwera kachiwiri nde amuna awa simukuwadziwa ndara mwanga nde mupangiranji zimenezi ulendo uno munabwera nthawi yanji man si 12 koloko achinyamata ambiri ndi osazindikira mumatenga azikazi kumpanje mmabwera nawo kuno mukudziwa kuti life yanu ndi yovutika ndi munthu amene ali tindrama amagwira tindrama apeza zoti wayamba kugonana ndi azikazi anu aja izi zimachitika kwa anthu ambirimbiri Mwandimvesa? Chifukwa choti mu dziko la South Africa pali ngati pa msika. Mwandimvesa? Ndiye ngati munthu abwera kuchoka kwawo kupita ku South Africa amakhala zoti akukasaka ndalama. Mwandimvesa? Ndiye mkazi angathe kupanga china chilichonse pofuna kupeza ndalama. Ndiponso olo kuti mumuuza kuti iwe ndi ine banja latha, amavomereza mosavuta chifukwa akudziwa kuti sangavutike ndi pa msika. Ayamba kupanga za uhule izi ndi izi. Mwandimvesa? Ndi azimuna chonde ngati akazi anuwo mwawakonda kwambiri, osawabweretsa mu dziko la South Africa. mwandimvesa ndiye kumaphunzira akuluakulu An- nyamata ambiri mukulira ndiponso ndakhala ndikukamba nkhani zingati zimenezi kwa nthawi yayitali kuti ngati mthumba mwanu muli mobowoka si bwino kumatenga azikazi anu kumabwera nawo ku dziko la south africa fana wina wake akupanirani akazi anuwo ambiri amaspenda ndalama za transport mpaka ina yonse mkazi kubwera ku joni ndikufika ku joni kuja kungokhala two wiki imodzi mkazi uja apitaso kwa amuna ena mamuna amafunika azikhala wanzeru ndi kulibe zoti mkazi wanga ine ndimankhulupirira kwambiri sangandipange chipongwe izi ndizi mm, boza zedi kujoni ndi dziko la mayesero munthu amene umankhulupirirayo angathe kusintha makamaka mkazi mkazi ndi munthu ofoka kwambiri ndiye sunganene kuti mkazi wanga sangandipange zakuti ndimankhulupirira ndi wabwinobwino mm -mm. kulibe mkazi wabwinobwino kulibe mkazi okhulupirika mwandimvesa zimenezi ndi mmene zilili mkazi amakhulupirika ukangokhala kuti uli ndi ndalama Koma zikangoyamba kukuvuta, palibe zoti mkazi wa ine ngwokhulupirika sangandipange zakuti. Bodza zedi. Amakhulupirika chifukwa cha zinthu zimene upanga provide. Ngati akudziwa zoti uyu angathe kundipatsa ndalama, angathe kundipangira zakuti, angathe kundipangira zakuti, amakhala nawe. Mwandimvetsetsa? Koma zinthu zija ngati sizikubwera, zikangosiya kubwera, m'bale, palibe zoti mkazi wanga ndi wokhulupirika. ndi azimuna mumasokoneza mkazi ali ngati trailer lero ali ndiwe mawa ali ndi wina ndi azimuna ena ake mmasokoneza chikondi ndi kukhulupirika mwandimvetsa palibe chikondi palibe zokhulupirika nkhani ndi zimene ukupanga provide kwa iyeyo mwandimvetsetsa ndi zimene zimapangisa kuti munthu akhale nawe limodzi kuti mkazi akhale nawe limodzi chifukwa cha zinthu zimene upanga provide azikazi amangofuna ma benefit mumaona ngati mkazi amakukondani chifukwa choti basi inuyo kapena ndimaoneka bwino ndine handsome mm mkazi amakonda ndalama ngati ulibe ndalama palibe chikondi nkhani ndi straight